in aghaidh na dTiobradach agus teacht aniar den chéad scuad lena haithne in aghaidh Phort Láirge. Agus sin agaibh Nicky Barry as cathair Phort Láirge. Tá i mbun réiteoireachta, tá athrú déanta ag Corcaigh. Tá Peter O'Shea curtha amach acu lár na páirce as a chéad ionsaí as an liathróid buaite isteach ansin. Ag iarraidh seilbh a fháil. Robert O'Farrell. Farrell ag gearradh isteach anois ar an mbunlíne. Ag iarraidh pas a chur trasna. Tá sí stoptha ag an gcúl báire. Tá seans fós. Fós ann agus tá cúl scóráilte! Bhuel, ní raibh an chosaint rómhaith. Poc amach an-sciobtha faoi anseo. Níl mórán deis againn feachaint ar aon ath-imirt. Ah, yes, sleaschéim deas ansin ag Dara Furlong. Tá sé ag tabhairt faoi agus, yeah, an scór! Scór deas. Matthew Fitzgerald breaking ansin, bhuel, buailte go hálainn aige trasna na páirce. Álainn ar fad, agus tá sí ina ghlac arís ag Coughlan. Tá Coughlan an-fheiceálach luath sa gcluiche seo. Buailte siar aige anois, agus tá siad ag oibriú, tá siad ag dul thar fóir lena pasa seo in iarratas seo. Ag Dara Furlong, bhuel, an dara cúilín, ag Dara Furlong, tá. I bhfad níos fearr ná ná cheana in aghaidh Port Láirge. Daniel O'Connell agus an ceann fada buailte aige. Tá sí faighte anseo anois ag Barry Walsh. Á, deas, cuts. Píosa deas luais ansin ag Walsh. Anois caithfidh sé an ceann seo a bhualadh dá chiotóg. Tá sí buailte dá chiotóg aige agus tá sí buailte go deas aige. Chéad scór ón imirt, tríú ceann ag Barry Walsh. Agus an caite briste síos. Is tá sí faighte ag James Finn. Finn ag dul ar an ruathar seo isteach i dtreo an chúil. Tá sé tugtha chun talún ach éiríonn Finn ar a ghlúine. Is tá sí buailte thar an trasnán. Ait! Scór ó fhear a bhí ar a ghlúine ag Ryan Deasy. Deasy á chur amach anseo anois. Go dtí Barry Walsh arís. Barry Walsh amach ar an gcliathán. Seo an fear anois ag Peter O'Shea, Peter O'Shea ag tabhairt faoin scór, cheapfainn go bhfuil sí sin, tá sí go maith ag Peter O'Shea. So, tá níos mó ná Barry Walsh in ann scóráil do Chorcaigh. Imirt dheas agus a cheap Ayrton b'fhéidir tarraingt siar, tá an ceann seo buailte go sciobtha, tirim ag Matthew Fitzgerald agus í buailte go deas ag Matthew Fitzgerald thar an trasnán. Tim Canahan sa tosaithe, tá sé faighte ag an lántosach.

Buachaillí na ngeansaithe dearga arís agus an pas deas íseal buailte isteach. I dtreo Barry O'Flynn, Barry O'Flynn ag tabhairt faoi scór agus Barry O'Flynn á bualadh agus nach aisteach é! David O'Leary, tá an ceann sin beagáinín an cá an bhfuil? No, tá sí coinnte. Ah, casadh deas anseo anois. Leath-thosach láir, tá sé ag bearradh amach chun uillinn níos fearr a chruthú dó féin, tá sí buailte ard ach tá sí buailte, bhuel, tá sí thar an trasnán, creidtear, ag Barry O'Flynn. ag tabhairt an pas. foirfe dos na tosaithe. Ansin bhuail sí isteach arís. Uillinn ghéar, tabhairt faoi. cheapfainn sí sin go maith agus tá sí go maith ag Robert O'Farrell. Ansin, gan mé a rá, Marc a chur aon chuma an ceann sin buailte isteach íseal. Mar atá Fintan Fitzgerald is tá an seilbh faighte ag Fintan. Fintan an pas curtha siar aige. Seo an oiread is raibh Jack Cosgrave. Jack Cosgrave buaileadh go deas. É sin níos fearr ó Luimneach. Scór leath ama anseo, Luimneach 1, 8 Corcaigh na cuairteoirí 1, 13. Ach an tseilbh faighte ar ais ag Corcaigh agus ag Peter O'Shea, Peter O'Shea faoi bhrú. Brú an-mhaith ansin agus sin níos fearr. Ach seo Fintan Fitzgerald anois, Fintan Fitzgerald ag casadh thart, Fintan Fitzgerald thar an trasnán, sin an cineál imeartha a bhí uait, Mark. De bharr an athrú seilbhe sin, an seans ag Fintan agus an chríoch. Chéad scór ag an gcaptaen. Ní raibh a dhath de buailte isteach ansin agus, ah, freagra agus freagra láithreach. Fear ag imirt í a bhualadh ón talaimh sin, mar a dhéanann Cian Lynch. Ach seo do Hugh Flanagan anois. Hugh, pas trasna. Smacht ansin anois ag Fintan Fitzgerald. Fintan á bualadh ard. Tá sé sin go maith. Yah! Fintan Fitzgerald á bhualadh go deas. Ceithre chúilín arís. Ceann mór fada. Titeann thíos. Ah, ardaithe go hálainn ansin ag Finn O'Brien. Finn O'Brien anois ag casadh thart. Finn O'Brien á bualadh go deas. Thar an trasnán. droch-theagmháil ar an sliotar nuair a bhí Luimneach ag iarraidh scóráil, chuaigh sé go dtí an cúl báire ar ais go dtí Timmy Wilk agus chruthaigh sé an scór le liathróid fada tar éis sin. Dermot Hurley, níl an tarna bata, tá an seilbh fós acu agus seo an seans anois ag Seán Duff. Seán Duff, ag gearradh tríd, giorraíonn sé greim ar a chamán agus Seán Duff thar an trasnán. Briste síos, an tseilbh faighte ar ais ag an bhfear, tá sí buailte an-ard ansin ag Mark O'Brien eile agus Mark O'Brien eile thar an trasnán, níl sé i bhfad istigh. Ó! Tarraingt fhada na talún, Mark! Sin Mark O'Brien titeann istigh i mbéal an chúil anois, cé a bhuail sí? Tá sí faighte seo ag Fintan Fitzgerald, Fintan Fitzgerald ag casadh thart, Fintan Fitzgerald ard, Fintan thar an trasnán, tá sé ag teacht isteach sa gcluiche go mór. Mark O'Brien ag cur trasna na páirce anois. Fintan Fitzgerald arís, arís! Tá sí faighte in aice aige. Pas deas isteach sa lár. Seo an seans anois. Ah, go hálainn ag Hugh Flanagan. Tá. Thit sí i mbéal an chúil tá sí briste síos. Tá an briseadh faighte ag Ben Welsh. Ben Welsh, óóó, droch-cheann, níor smachtaigh sí. Tá sí faighte ar ais agus bhfuil Cúilín eile? Tá! Cúilín eile! Agus é faighte ag Robert O'Farrell. Tá sí faighte aige ar an dara iarracht. An pas curtha amach aige. 3, 4 phas, Seán Dírot anois ag Darragh Langan, Darragh Langan, ard Darragh Langan, Cúl Báire ag breathnú suas! Is leor sin! Luimneach ar ais chun cinn arís le Darragh Langan. Timmy Wilk, Bhí an teagmháil deireanach deas, tá sé sin go hálainn ar fad, tá sé sin gleoite ag Timmy Wilk! Fair play dó, ana-scór ar fad, you know, teangmháil den chéad scoth, chomh maith le, you know, cosúil leis an ceann deireanach a bhuail sé, ach an uair sin, an babhta san, Thaispeáin sé an cheannasaíocht. Bhfuil freagra ag na buachaillí baile? An tseilbh faighte arís. Agus é faighte ag Adam O'Sullivan. Adam O'Sullivan á bualadh ard. Adam O'Sullivan! Ah, tá freagra tugtha ag Corcaigh anseo. Chaithfear ó. Smachtaithe go deas. Thar a ghualainn. Agus bhfuil sé sin. Ah, tá. Sé sin. Dá gcuirtear fá Darren Frewen. Ná dearmad go bhfuil dhá cheann faighte aige ón imirt amach agus é lárnach i gcúpla scór eile. Tá an ceann sin buailte an-ard. Nuair a fheiceann tú na cosantóirí ar an líne ag breathnú suas, is leor sin. An scór deireanach anseo, Luimneach 1, 20, Corcaigh 1, 22.